igbo bụ igbo anyị ka kpụkwa okwu igbo n'ọnụ n'anya eh? ị ma na oyibo bịara baa anyị ahụ hinne eruzie ndị be anyị na-aka akpachapụrụ gbasara oyibo anya dị ka mmadụ meghepụ ọnụ ịsụ oyibo ọ na-eke nkwụcha ka ọ fụ na na ọ sụ eh, oyibo nke bụ nke bụ nke ezigbo eh, ọ ekwere oyibo sị na ọ sụ correct one ehe. mana onye ya asụsụ igbo onye ya-asụ igbo ọ na-asụ ya n'ụdị ọkwara ọkwara asụsụ anyị ụfọdụ ihe ndị be anyị na-asụ n'asụsụ Igbo anyị fụ n'ime ha abụghị ezigbo Igbo mana na-akọwara ndị mmadụ mgbe ụfọdụ ha anaghị aghọta nke bụ eziokwu maka ilu etu mmadụ nwere ike isi e, e, e, kwuo kwuo ma na-asị na na agụ sị sị tụpụrụ ọkpụ n'ezi sị hapụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ ọ bụrọ na agụ na-ekwu ihe ahụ onye kwuru ya bụ nkịta mana nke a ka bụ obere na nke na-agwụ ike kịta bụ na ụfọdụ ndị be anyị na-asụ sị na ha na-asụ asụsụ Igbo bụ ajọ asụsụ ka ọ bụ a bịa sị na ha na-asụ na ha na ha asụ Igbo ka nwoke na-atụ ndị be anyị tata ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ehihie ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma abụghị ezigbo Igbo ụtụtụ ọma abụghị ezigbo igbo ka igbo si ekene ekene bụ ị bọọla chi maọbụ ị saala chi maọbụ ị pụtago ụla unu apụtakwa ụdị ekene ekene na nke ụtụtụ a anyị na-ewepụta igbo na-ajụ ya ka ajụjụ igbo anaghị ekwu ya ka okwu igbo na-ajụ ya ka ajụjụ maka na omenala igbo igbo igbo na igbo kwenyere na ịjụ ọha ya bụ na ọ fụrụ n'ụtụtụ etu a ọ sị na ị pụtakwa unu abọọla chi unu asaala chi ọ ya bụ ezigbo igbo eh, ụtụtụ ọma ị ga-ahụ mgbe ụfọdụ gwara ịfụ ndị nne na ha ma igbo ọfụma ee ụtụtụ ọma nụ ndị be anyị ụtụtụ ọma mmụọ ka ụtụtụ ọma mmadụ ọ bụkwa na onye ụzọ mana onye a kpara arụ onye a kparakwa arụ mana ihe na-achịkọ ọnụ ọ bụghị ezigbo igbo dị ihe ahụ ụtụtụ ọma bụ bụ ihe a na-akpọ direct translation Ee, e- inye inye ekele ndị igbo direct translation ịda igbo na-ajụ ha mgbe ha aha aha rụọ ha gwa ha jọ ha tụpụrụ ha ekene ha ejewa anyị ekene gị o nwere ihe lere anya ya asa ndị anyị unu abọọla chi na anyị abọọla ahụ ekene dịrị olisa ekene chukwu mana ọ bụ na onye ahụ asị ndị anyị unu apụtakwa na ndị anyị anyị apụtagonu ka anyị si pụta ị fụ n'anya ka imi na anya dị ị ma na ị fụ n'anya na onye ahụ nwere nwere nsogbu ee mana ọ bụ n'aka ndị ọcha ndị ọcha onwe gbasa onye ọbụla onye ọbụla nọ na nke o onwe gbanwe onye nwụkwa o nwe onye mara onye nwụ n'ụzọ ya na-atụ onye ọbụla nọ na nke igbo adịghị etu a ya na aka m ewepụtara mana a na-aga anyị ewepụtagasịziri unu ụmụ okwu dịgasị aga igbo na-ekwu abụghị etu igbo si were ekwu i jee mụta ka ndị ọcha ma ndị ọzọ si were ekwu ị na-ebubatara ya ndị igbo etu ahụ ị ma ka igbo si ekwu si n'ọfụ wee na-ekwu ikwu amaghị ibe ezie